Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025 koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025 izi zilimo mu agreement imeneyi ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tinasayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo dr chakwera ndi ine tidzapatsana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5 Ndimapempha kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha, kukambiranako kukuyenera kuti kuchitike monga mmene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano. Lero ndi zochititsa manyazi, zomvetsa chisoni, zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana, kunyozana, ena azipanga zokula mtima kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Tinapanga mgwirizano wathu wa utm ndi mcp. Ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera ku upangiri wa anthu azipembedzo. Kupatulapo anthu ena amene anali okhwima nzeru pa zandale, ena amabizinesi. Choncho, ngati ena akuona kuti zimene tinagwirizana zikuyenera kuti zisinthike, palibe vuto, anthu mumakhala pansi ndi kukambirana kuti akuluakulu tinagwirizana zija Ifeyo mmene tikuonera zinthuzi mwina kumbuyoku kunali Covid kunali chani mwina u president wa first term uwu sunayende bwino tatiyeni tikambiraneni enanso kutsogoloku apitirize izo mmakhala pansi ndikukambirana 2020 mobwerezanso ambiri amabwera kundiuza ineyo kuti ndidzichepetse ndinanena lachisa lachisanu lapitalo kuti kudzichepetsa kwa ine kusasanduke lero lo kupusa yayi Pozichepetsa amene ankandipempha amene amabwera kunyumba kwanga ku Area 10 enanso ndiatchule maina pano Hon. Lowe, Mr. Max Kalamula, Mr. Manuel Trindad, Hon. Belekanyama anamwalira mzimu wawo uuse mu mtendere. Ena mwa amene amabwera kumanena kuti tipange mgwirizano umenewu nthawiyo tinkanena kuti dzichepetseni kutsogolo kuno tiyang'ane za dziko. Lero, kudzichepetsa kwathu kusaoneke ngati kuti ndife anthu opusa, kapena kuti kapena ife ndife anthu osokoneza. Palibe chimene tasokoneza, palibe kupusa kwina kuli konse kumene tapusa, ndiye ngati anthu afuna mgwirizano usinthe, anene. Komanso, ngati tikuona kuti mgwirizanowu ndi wosafunikira, tisachitenso kudikira mpakana 2025 kaya ndi 2022 yemwe uno kaya 23 tigwirizane kuti mgwirizano uja wathapo koma ukamatha chifukwa chonena kuti boma lilipo li- linapangidwa pa maziko a mgwirizano umenewo ndiye kuti tizipita ku zisankho zokasankha president tonse tikudziwa kuyambira nthawi imene timapanga kampeni kuti ife ngati a utm tima khulupirira kuti katangale tikuyenera kuthana naye kuno ku malawi komanso kuti katangaleyo ndi oyipa ndi tchimo ndichifukwa chake tikaona manifesto yathu ya utm komanso mauthenga amene timapereka pa nthawi imeneyo timanena kuti ka- tisakhale ndi malamulo oti aziteteza anthu ena kuzengedwa milandu angakhale oti atapezedwa kuti ndi olakwa tidatero kuti tsogoloku tidzasinthe lamulo limene lili mu malamulo akulu a dziko lino section 91 subsection 2 imene imachotsa chitetezo kuti president wa dziko sangazengedwe mlandu ndipo ndi pempho langa pamene tikulankhula pano kuti tialole a bungwe lija la anti-corruption bureau adzigwira ntchito yawo mosaopsezedwa komanso mosatumidwa kuti koma panganizi koma panganizi iwo ngati bungwe limene lakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino azigwira ntchito mmene amadziwira malingana ndi mmene lamulo limafotokozera ndifukwa chake pano mobwerenza ndipemphe makamaka anzanga inu amene muli ku chipani cha utm komanso amalawi tonse kuti chonde tisaopseze tisalowerere kapena kusokoneza kagwidwe ntchito ka bungwe lija la anti-corruption bureau ndipo mwa ine dekha ndimafuna ndipezerepo mpata kuti mulungu watha uh, ku ofesi kwathu adalemba statement kuti pali nkhani yonena kuti ndikuganiziridwa kuti ndinapanga nawo katangale ndipo ndimafuna ndinene pano motsindika kuti nthawi yake yoti tidzayankhepo mbali yathu ikadzakwana tidzatero koma Motsatira malamulo a dziko lino, palibe kuti tingaopseze kapena kuti tingasokoneze kapena kuti tingathawe. Ikakwana nthawiyo, mpata ukadzapezeka, mbali yathu tidzaipereka.